Kaja mun de b'e la e kaja kaja mun de kɔni e la sa a fɔ yɛrɛ nin t'e kɛcogo wɛrɛ kaja ne de y'e wolo ne b'e dɔn cɔ mun de b'i la sokona ye ko dɔ de k'i la Sokona ma fɛn kɛ ne na dɛ an ni ce sokona i ye mun de kɛ kaja la ne ma fosi k'a la kaja dun bɛ kasi la yɛrɛ ma fari fagalen na i ye mun de k'a la wala ne ma se kaja ma e ma fɛn k'a la i tɛ k'i jɔ ni ɲɛ k'i ma fɛn k'a la i ye mun de k'a la ne ma fɛn k'a la ɔ ma n'o don yafa ma Ma ne y'a f'i ye ko sokona ma fosi kɛ ne na ne y'o f'i ye sokona ma foyi de kɛ ne na Hee sigi ka bɔ n da la bayi
he na na yan sokona i ye mun de kelen kɛ n den na ko ne ma s'a ma

Ka ne ɲini awɔ o ka di n b'i ɲini i cɛ ka banako de la
ne cɛ ka banako
awɔ i hakili sigi a ye nin fɔ n ye a mɛnna nka bana min b'i cɛ la n'a ma kɔn a ma k'a furakɛ n'a taara ka bolodan kɛ a traitement man nɔgɔn dɛ jɔn y'a fɔ e ye ko bana bɛ ne cɛ la muso bɛɛ ka laɲini ye fɛn min ye n'i y'i ban k'a furakɛ e tɛ na kɛ cɛko la i ɲɛ b'a la ye dɛ bana min b'i cɛ la tile kelen tɛ se k'a furakɛ wa hali kalo kelen yɛrɛ tɛ se k'a furakɛ a traitement bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin de wa e bɛ se k'a fɔ ne ye k'e t'a kalama ko fanga dɔgɔya bana b'e cɛ la ɔ ne cɛ ka fanga dɔgɔya o cɛ tɛ se k'o furakɛ muso de bɛn'o furakɛ nin to ne ma n'a y'o de f'i ɲɛna nin bana kelen in tɛ a cɛ de bɛ nin furakɛ e tɛ nin furakɛ dɛ n bɛ taa sɔrɔ
sokona mun b'e la
hali ne tun ma se ayi a fɔ k'a tɛ furu la kana nin kuma in fɔ yɛrɛ hali na ɲa tugu masaw o kun da ka di ne la nin ye su man di ne la tile man di ne la ne t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ wolomuso bɛɛ bɛ i n'a fɔ ne ba in cogo
sokona diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ yen mun tɛ ban n'a sɔrɔla e bamuso in bɛ ka nin k'e la k'e ka ɲa de don dɔ la i bɛna ɲa han nin ko ninnu bɔ i kun na sa mɔgɔ si ka aladeli tɛ yɛrɛ faga ye sabali y'a mɛn nin ko ninnu bɛɛ bɛ ban i tɛ wuli an ka taa an senna yaala dɔɔnin barisa n'a nana sɔrɔ n tɛ yan o fana n'a bugɔli de don
n y'a mɛn n bɛna fɔlɔ y'a mɛn
Ee ne m'a fɔ e ka fara ka bɔ ne na i ye ne wele mun kama ee n'i y'a ye n y'i wele kibaruya dumanba de bɛ n bolo ka da i tulo kan ee i ka waleya jugu in n'a y'a sɔrɔ o kuma de don n tɛ don o la i fɛ dɛ i sabali sa an bɛɛ lajɛlen ka nafa de bɛ nin ko in na n b'i lamɛn
ɛɛ ne cɛ ka misi ne ye misi tura belebele wolonfila de minɛ k'a ɲɛma dogo a la wa hali a tɛ k'a ɲini yɛrɛ aa n ka an ka ciw kɛla fɛnɛ n ka cikɛfɛnw olu tilala o nafolo ye n y'o tila filɛ n b'o bɛɛ d'i ma i ka n ka ci sela ka n ka ci ɲɛnabɔ ne ko kuda t'e ɲɛna ko ne ye ɲɔgɔn jugu sago de a e bɛ ka mun ɲini ne fɛ n'a sɔrɔ maa wɛrɛ de kun nana ko ne ka o ɲɔgɔn k'i la a ko bɛ bɛn e ma a fɔ to ka furu la i kan ma jigin ni ko ye sa n'i m'i fara ka bɔ n na n'i ma bɔ ne da la n'i ka nin ci ye n bɛ taa ni nin kuma in ka kɛ kuma lasigi dugutigi bolo la n'i bɛ sira i bɛ n wele mun na bɔ n ɲa n ka tɛmɛ yafa n ma ala kama sira fɛ Hmm, kan'a kɛ ne tɛ i ɲɔgɔnna wɛrɛ b'a kɛ an b'an sigi an b'o lamɛn

Ɔ jama ko tɛ wa? Jama? Hun, ee Ala, ee docteur muso, e ma foyi ye nin na fɔlɔ, n bɛ ko de kɛ dugu in kɔnɔ yan, e bɛ na sujuru bini ka ne deli Ala kama k'i bɛ ne ka nin ci in ɲɛnabɔ, i ma foyi y'a la, ne tɛ n bɛ kabako bɛɛ da e kan, e bɛ na sujuru bini ne ye, nin y'a fitini ye.
Hey, wait a second. Kadi, hmm? ne ko nafa jumɛn bɛ balimaya la aw bolo dɛ
o fɛnɛ kɔrɔ sisan
kadi ni e tɛ balimaya ti fosi la ni balimamuso cɛ sanga ni wagati bɛɛ i bɛ balimamuso de ye kasi la wagati bɛɛ i b'a maɲumatogo sigilen de ye
N'i b'i ka nafigiya la i ka soburu jaburuya la a ku tɛmɛ ka bɔ ka du kɔnɔna ka ne
e tɛ ka maloya ka kuma in fɔ ne ma ne tɛ nafigi ye ne mago bɛ bɛn de la balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw ɲɔgɔn tɛ minɛ dɔgɔ de o bɛ se ka kɛ dɔgɔ de mɛ nin foyi t'aw ka balimaya la sabali

ne tɔɔrɔlen don bannen de pewu ko bɛɛ de bantɔ ye n tɛ tɔɔrɔ san tɔɔrɔ tɛ se ka ni lafiya si so kɔnɔ n'a ko bɛɛ de bantɔ ye so kɔnɔ ko da ka nin y'a bɛɛ de bantɔ ye e sɔgɔma sɔgɔma bɛ yan Ne tɛ ka e wele yan mɔgɔ b'i wele i tɛ se ka mɔgɔ laminɛ n bɛ ka na n bɛ ka na dumuni ta k'i ka dumuni ta k'i jɔlen bɔ n kɔrɔ mɔgɔ bɛ e wele munna e tɛ se ka mɔgɔ laminɛ